ne ko mun de b'i kɔrɔkɛ la de a ye nin kelen de kɛ yanni e ka se yan nɔ ka ne bila kamanagan ni jatigɛ la ne yɛrɛ tun b'a fɛ k'e ɲininka sanni ne ka na yan nɔ mun kelen de tɛmɛna du in kɔnɔ yan amina aw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ zayidu ka bana k'a ju bɛɛ ye dusukasi de nɔ ye fila de kɛra tan n'a dafara saba la an bɛ sigi fɛn kunna mun ni nin tɛ kelen ye nka ne kɔni ɲɛ bɛ min na m'a dɔn a degunnen don kosɛbɛ n'a wulila faran kan an k'a nɛgɛ nɛgɛ a ka taa senna yala sinɔn tancogo la a man ɲi dɛ
amina yarabi ni fɛn minnu bɛ yen nɔ a kana n'a bɛɛ fɔ ale ye sa tuma dɔ la a ye kuma dɔ fɔ ne ye n ko n'ale tɛ yan ne de bɛ yan nɔ.
gawo yanni e ka se yan ko in bɛɛ ye bɔtuma de ye dɛ bɔtuma ye o ye i bɛ kangari da bɔtuma mɔgɔ kuntan dɔ bɛ bɔtuma nɔfɛ ka na bɔtuma de nana se ni cɛ dɔ ye yan nɔ
fo du kɔnɔ yan fo du kɔnɔna la yan nɔ cɛ in dun filɛ yanni ne ka furu i kɔrɔ ma cɛ in delila ka ne ka telefɔni suɲɛ u ye ɲɔgɔn fulufulu ɲɔgɔn kɔ ka na k'u bɛna yafa deli ne fɛ ko in bɛɛ ye bɔtuma yɛrɛ dɛ o kɛra o kuma nana a nana ee
zayidu i da dɔɔni a ka fisa kɔni zayidu han
i dɔgɔkɛ tɛ yan

mun de bɛ zayidu la ee ne kan ka e de ɲininka o ne yɛrɛ t'a dɔn fɛn o fɛn de b'a la a ye nin daminɛ ne yɛrɛ ɲɛna yan bi aa u ka tubabubana dɔ bɛ ko maladi kɔcɔrɔni a tɛna k'o ye n t'a wulilen e kɔkɛ i bɛna taa min zayidu i lafiya dɔɔni sa i sigi ɛ amina ɔ na yan fɛ amina ye fɛ an k'a lasigi
ne t'aw dɔn a tɛ se ka ne minɛ e tɛ jɔnni dɔn zayidu
n ko sɛginɛ de don
sɛginɛ
i terikɛ den de ye nin ye amina min dir'i ma zayidu i tɛ nin dabila kana na an lasiran sa mun de kɛra
e kɔkɛ mun b'i la a ye n bila tan sa i mun de kɛra de aw bɛ se ka mɔgɔ minɛ a tɛ mɔgɔ minɛ cogo di jɔn de t'e dɔn o tuma o e t'anw dɔn i bɛ tulonkɛ de la wa sɛbɛ zayidu kana fa wula na sa ni n bɛ sɛbɛ la ni n bɛ tulonkɛ la dɔgɔ magana se
zayidu kana taa sa zayidu kana taa sa ala kama kana taa eh, n t'a dɔn k'i tɔgɔ sɛginɛ sɛginɛ i ka ne bolo bila tan kana bila a tɛgɛ minɛ sa kana taa i b'i jɛngɛ ka bɔ min eh, amina an ka ɲɔgɔn minɛ bɛ cogo min na cogo dɔ la ne ɲɔgɔn ye a bɛ taa o e t'a taatɔ la ayiwa nin ko in bɛ cogo amina sabali amina bana in bɛ yɔrɔ min a falama de b'a la koyi ne ko o cɛ de tun na mun ne cɛ ye de ye ne ye Batoma, i fa bɛna taa koyi

seyidu e yɛrɛ bɛ tile k'a fɔ an ɲɛna ko maa t'i to dentanya la ka den masaya duuru dɔn oh. o y'i hakili to i denw na i oh, muso de ye ne ye hakili to olu la i sinji de ye ne ye i jeli de ye ne ye i balimakɛ de ye ne ye seyidu n dabila sa. n balimakɛ i bɛ se kuma la kosɛbɛ nka aw filila mɔgɔ la. aw bɛ ka tɔgɔ min fɔ ne yɛrɛ ma deli ka tɔgɔ in mɛn tile kelen ne tɔgɔ bubakari n jamu ye sanogo n'i sera ka n bolo bila a bɛ diya n ye kosɛbɛ nin ko in kisɛ ka gɛlɛn dɛ n b'a kɛ cogo di sisan

kabini a wulila a bɛ ka nin ko ninnu de kɛ
ka seri ka bin wa awɔ ɛɛ bana mun bana de b'a la a kunkolo de b'a tɔɔrɔ ni kuma dɔw donna ɲɔgɔn na dɔrɔn a kunkolo bɛ kalaya dusukasi de don i bɛ n lamɛn k'i tɔgɔ sɛginɛ sɛginɛ
n bɛ n ka kuma sara i la ne de wulila sisan k'a sɔrɔ n bɛ ninnu ka du kɔnɔ u ye fɛn o fɛn kɛ n na n ka se yan n t'a dɔn
nin ye ne wolowolo kɔrɔkɛ de ye ne fa de don ne fa o tuma a fililen don aw bɛɛ lajɛlen ma a fililen de don an bɛɛ ma an dabali banna sisan ɛɛ aw kana na tile ganna an ta sira la dɛ n'i cɛ tununna a ɲini cogo tɛ nin ye dɛ balimakɛ santa bɛ sugu la k'i t'o dɔw ɲini kuma nin dabila sa n bɛ mun f'i ɲɛna n'i bolo maga n na sisan

o dɔrɔn hakɛ to i ka na i bolo da i bolo bɔ n kan ne tɔgɔ bubakari sanogo u b'a la k'u nin ko k'ale kɔrɔkɛ tɔgɔ zayidu k'a b'a la k'an dan tɛ zayidu tɔgɔ dɔn bubakari a ka ɲi tan i bolo bɔ n kan bubakari hakɛ to i ka na yan ninnu to yen na yan
n bolo bila sa mun de kɛra de

sɛkinɛ de don i dɔgɔkɛ ba ne de don batoma
koɲe amina de don
tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la aw hinɛ bɛ don mɔgɔ la ne yɛrɛ bɛna fara aw kan k'aw balimakɛ ɲini ayi e de don i cɛ ɲini tɛrɛnango kasi t'u ye min ye de ye tɛrɛnango kɔngɔtɔ kasimago an ka taa so kɔnɔ

n b'a fɛ k'i ɲininka de tuma min n'a tun bɛ zayiduya la n'a tun kɔntanna fɛn sugu jumɛnw de tun ka d'a ye
eh, ne ko ne hakili bɛ fɛn min na n'o ye n ye dɔnkili min da o b'a miiri janya kosɛbɛ wa a bɛ to ka kɛwale caman kɛ n'an sigira a b'olu barow bɔ i n'a fɔ a yɛrɛ ka lahalaw bɛ cogo min na
tiɲɛ na i ka dɔnkili in i kɛlen k'a da n y'a dɔn k'a fɔ a y'a hakili jigin ko kɔrɔma dɔ la awɔ n'i ye ɲɛji jigilen ye ko o ko la a o tɛ kodennin ye dɛ i yɛrɛ de b'a jateminɛ sisan fɛn ni minnu tun ka d'a ye a kɛra dɔnkili ye sa o a kɛra n'a mago tun b'a la ka kuma dɔw fɔ i ɲɛna i bɛ to k'olu dɔw fɔ a ye pour que hakili bɛ se ka segin ka n'a nɔ kɔrɔ la cogo min na
baasi t'a la an bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ walasa a ka segin zayiduya la eh, ne ko aw ka zayidu a bɔ kuma mɛn aw fɛ yan
eh, abubakar naamu an bɛ an bɛ ɲɔgɔn ye la fɔlɔ an bɛ tila k'i jaabi a kana perese a ma dɛ dɔɔni dɔɔni dɔɔni hakilisigi kuma olu b'olu de fɔ a ye n'i nana giringiri k'i bɛ ko sugu dɔw kɛ dɔrɔn ni ala ma fara i kan a tɔ bɛ juguya ka taa de
o ye tiɲɛ ye abubakar naamu baasi t'i la kɔni ne ne bɛ se ka wɔlɔ gɛn ka minɛ abubakar n b'a dɔn i ye cɛ min ye i b'o kɛ nka abubakar i bɛ n ladege yan
i ye ladege yan awɔ

ne bɛ na so ayiwa i ka nin dɔnkili ni ne miirila a la a bɛ na kasi de ne abubakari bɛɛ y'a ban ne la maa si ma kɛ ne fɛ u ye ne kɛ fiɲɛ ye ka ne labila diɲɛ ye taa yɔrɔ tɛ ne na ne kɛra kɔnɔ ye sigi yiri kelen tɛ ne na ne bɛ to ka n yɛrɛ ye maaw cɛla de ne bɛ taa bɛɛ ka du kɔnɔ k'a ta o don na fɔ bi bɛɛ y'a mago bɔ ne la maa si ka sira tɛ ne na abubakari yɔrɔ bɛɛ y'a mago bɔ i la mhm. nka anw b'i fɛ i ka d'anw ye kojugu aw ni ce aw ka o kumakan duman ninnu na mhm. sabula ne balilen ka n yɛrɛ y'aw ka du kɔnɔ siran ni jatigɛ o de tun kɛra ne teri ye nka n ɲɛ b'a la sisan nisɔndiya de b'aw bɛɛ lajɛlen ɲɛ kan i kana siran a kɛ i n'a fɔ i balimaw ani musow ani denw de bɛ yan tɛrɛnanko kasi tun ye min ye de tɛrɛnanko kɔngɔtɔ kasi manko abubakar abubakar eh, patɔrɔn i tɛ ni nin tɛ ka fɛn ye an tɛ taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la
a kana perese a ma
abubakar ka ji dɔ d'i ma wa ji ya awɔ ka taa ni jɔn ye dɔgɔtɔrɔso la a mɔgɔ dɔ man kɛnɛ yan ayi e ko tɛ an bɛ baro de la awɔ abubakar ne ka fugulan nin bɛ yan dɛ awɔ a bɛ yen a bɛ yan i ka fugulan bɛ yen
ji filɛ ji min
a ka dɔ fara a kan mm, ayi nin b'a bɔ nin b'a bɔ eh. ne bɛ taa koyi ee eh, ayi kana taa sa e ka ɲi anw kɛrɛfɛ i b'a dɔn e sigilen min bɛ yan nɔ walayi an bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen don a bɛ n'a fɔ aw ka zayidu in tun ye maaba y'aw bolo dɛ sabula kabi aw y'a ye k'a fɔ ne ni zayidu in bɔlen don aw bɛɛ lajɛlen bɛ k'a minɛ i b'a fɔ k'ale yɛrɛ de zayidu in eh? a ka bon an bolo ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye

e tɛ nin dɔn wa e t'ale dɔn wa a bɛ ka cɛ de don wa Seginɛ na i sigi yan ne mago b'i la ayiwa n bɛ na n bɛ na Abubakari n bɛ na sisan
sigilan ta i ka n'i sigi
a filɛ sa n'i ye ne ka fugulan don a tɛ kɛ tan tɔ ne de bɛna a ɲɛf'i ye n kɔrɔ Zayidu e ye ne wele yan

ne de b'a f'i ɲɛna karisa n'i nana nɔ i b'i da minɛ i tɛ pɛrɛnpɛrɛn ne ka du kɔnɔ dɛ tɛmɛ ka n'i sigi amina dayɔrɔ fɛnsɛ a ka taa da
eh, bɔkar zayidu min filɛ nin mhm. ɲɛ filatigi de don a tɛ diɲɛ fɛn foyi k'a kun fɛ a b'a danbe dɔn a b'a ka tabiyaw dɔn

Eh, bokar hmm? a b'i ko i ye yɔrɔ jan boli dɛ
bokar ko kɔngɔ t'i la hmm, ayi ɔ oh, tɛmɛ ka n'i da
Nin y'a sunɔgɔlen kun.
An bɛna to tan tɔ an bɛna to tan tɔ. Ɛɛ an bɛ solution ɲini nin na. Ne yɛrɛ bɛ. Kunkolodonna tɛ yen.
Awɔ i da a bɛ na la ye. Karamɔgɔkɛ min b'a ka furakɛli kɛ. N bɛna cogoya bɛɛ lajɛlen ɲini. walasa an ka se ka se n'a ye o ma sinon n'a ko kɔntinena tan a bɛ kɛ baara ye dɛ don dɔ la an b'a ye kɛnɛ ma ala ka an n'o yɔrɔ a don cɛ janya komi n cɛ ye min fɔ ko n'a mana sunɔgɔ k'o b'a reposer dɔɔni k'a bɛ lafiya eh, nka ne yɛrɛ ma yɔrɔ min faamuya mm. bi a ka bana wulilen mm. n ye kuma dɔ mɛn ko i ni kamele bɔra fo kɛnɛma ka na du kɔnɔ yan eyi i tɛ sabali ne kamelen tɛ sa a bɛ ne nɔfɛ de k'a bɛ ne fɛ yen bayini tiɲɛ tɛ wa
ne kɔni tɛ dɔ wɛrɛ dɔn n'i y'i fa faga a bɛ k'e de la ayi dɛ ne nɔ tɛ e nɔ tɛ jɔn nɔ don nin ko fɛn fɛn filɛ nin cɛ tɛ muso tɛ e de don tɔnɔ awɔ sa ne ye nin bɛɛ mɛn sisan an ka vision fɔlɔfɔlɔ bɛ kɛ min ye baba ka bɔ tantɔ ah, mɔgɔ yɛrɛ kɔni tɛ se ka sunɔgɔ k'aw to kuma la mɔgɔw kɔrɔ ah.
eh, a ka ɲi ta amina hmm. eh, an t'i ka baara la ne yɛrɛ bɛ don n ka nanaye foro la ɔhɔn zayidu hmm. eh, n bɛ na fɔlɔ y'a mɛn ayiwa

e eh, asi mun kɛra tuguni picu ne t'a dɔn ne bɛna fɛn o fɛn de kɛ diɲɛ kɔnɔ ne t'a dɔn ne bɛna fɛn o fɛn fɔ asi kana kasi sa ne y'a f'i ye ko balaw tɛ changer balaw changer man di tan dɛ balaw ka ko tɛ o baba ka bana de wulila tuguni e tuguni a asi
wa sen in ta yɛrɛ ka jugu dɛ picu eh, ka baba hakili bɛɛ lajɛlen ɲagami hali ne min ye baba woloden baba tɛ ne dɔn
asi kana kasi sa i da de i ɲɛji cɛ
ne t'a dɔn ne bɛna fɛn o fɛn kɛ i bolo ko ko bɛ ban wagati o wagati o t'a ban wagati au contraire a bɛ ka daminɛ de asi aw bɛ ka bana in fana kɛ min bana in t'o ye koyi bamanan bana tɛ baara bana tɛ a ye taa ni cɛkɔrɔba ye dɔgɔtɔrɔso la a ka furakɛ baba ka bana tɛ dɔgɔtɔrɔso la bana ye n ma yɛrɛ ko ko baba ka bana in tɛ bi la bana ye
asi i kalannen don kana sɔn ninnu fɔli ma sa aw taara n'a ye dɔgɔtɔrɔso la k'a lajɛ wa ala ko tiɲɛ an ma taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la fɔlɔ k'a lajɛ dɛ a ye taa ni cɛkɔrɔba ye dɔgɔtɔrɔso la picu an bɛ taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la cogo di sa wari tɛ ne kun a t'ale kun a tɛ mɔgɔ si kun e yɛrɛ b'an ka situation dɔn an bɛ taa ni baba ye dɔgɔtɔrɔso la cogo di n'an juruma bɛ ka t'u deli yan ɛɛ asi nin tɛ baasi ye e yɛrɛ b'a dɔn ko ne bɛ ka n ka burusiw fara fara ɲɔgɔn kan bon an bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ waa kɛmɛ ni waa mugan na n bɛn'a ta k'a d'i ma a ka taa ni cɛkɔrɔba ye dɔgɔtɔrɔso la picu
e b'i ka burusu ta k'a di ne ma waa kɛmɛ ani waa mugan ne b'o sara di ne b'o wari bɔ min
asi ne terimuso de y'i ye ne bɛ wari in ta k'a d'i ma hali n'i m'a sara ne ye tuguni cɛkɔrɔba ka kɛnɛya dɔrɔn